igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu hmm. dịka m gwara ụnụ ndị igbo na ihe mụwa wụ an investigative journalist ụdị journalism anyị na-adị very scarce due to ụjọ agwala m ụnụ na anyị enyochagide na ihe na-eme n'ala igbo nyochapụta na ana m ekwu ihe a ha like ha bịa buru m na aka Nigerian gọọmenti nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo aka ndị amị nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo and e nwere agenda enwere an Islamization agenda n'ala Igbo kama na ha ji nwayọọ plan ya na-eme and ị mana na e nwere mgbe gowon ekwuola m ihe a ọtụtụ oge kwuru na ọ wụ na ya ma na ndị Igbo nwere ndị enwere ike iji ego azụta na ya agaraghị alụ civil war na ya ja just tụnyere ha ego ihe ahụ ka prezident buhari bidoro n'ala igbo and uche m na-agwa m na our current president bidoro i lekwa anya otu o ji were ego ọ kpọọla ndị igbo ndị ga-eme ihe city boy maka na onye igbo ọbụla ṅụji mmiri ara afọ enwedu anything to do with igbo ma yoruba ma ọ wụ awụsa bịa na campaign na this gọọmenti dewere obodo n'ọnọdụ a can only be onye e nyere ego onye nwere a reason to because enweghị onye isi dị mma ga-anọkata lite sị ya na-akwado gọọmenti a and ọkachasị ihe ha na-eme ndị Igbo na nyocha anyị na-awụ na anyị anarrowgo ya down na e nwere ndị be anyị ebiri ego mezie the matter ya adịzie internal okay ya a na-elezi ihe a anya like ihe na-eme n'ala Igbo na ha chọrọ ha aturngo ya ka ọ wụrụ gịnị ka a na-akpọ ya nya e, na enwere militia group rise for self determination and na ha eburugo arms so that was why mgbe ha hụrụ na ha agaghị mgbe ha batara chee na ndị mgbe ha batara n'ala Igbo na late 2021 kwa ya ka 2022 early ka ha batara ihe ahụ wee si na checkpoint na-aharass ndị mmadụ bụ ndị amị mgbe ha hụ na IPOP are not ready to carry arms ha create their own IPOP that will carry arms create ya wụrụ ndị autopilot ọ zị eh, Simon Ekpa ahụ wụ onye nyere ha the leverage na even ndị Amerịka na-ele na-eleghara anya n'ala Igbo due to ha ahụdụ nke anyị as a genocide ha hụrụ ya as a eh, ha hụrụ ya as a eh, freedom fighters buru arms ị ma Nnamdi Kanu so ha chọrọ inwe inweta onwe na agbaghị egbe nke ọsọ ọ wụ na agbaghị egbe aha enwe this kind of killing enwere n'ala Igbo ewezuga activities of kedu afia activities of eh, Simon Ekpa agidere enwe any reason a gara amakwa na ihe a wụ genocide ka ndị a commit n'ala Igbo like ụdị genocide ndị a ga-eme mgbe ha gbara eke ụba ha Eke Ụtụtụ ọkụ you know um, ọ wụ genocide dị ihe a pure genocide mgbe ha mere ndị army personally megachiri attack open attack in some areas ọ wụ genocide mana ha needịrị ihe ha ga-eji prove na e nwere a military group and ha use Simon Ekpa that is my finding now mgbe a bịaziri gawazie nyocha wazie kwuwezie their own activities ha jụọ oyi now ha nọ na stage 2 mgbe a ha pụtawazie maka ihe ha mega wụ e nwere ndị nke ha yuzuru ọchị ikwe ha gbuo onye like Asari Dokubo before Asari Dokubo aga na Channels kwuo okwu ọsọ ndụ ka ọ gbaga ụfọdụ chee na ọ gara kwuo okwu na ọsọ ndụ ka ọ gbaga mgbe ndị dị ka anyị bịazi na-epushi ya na-ekwu okwu na-enyocha strange people na strange things na-eme ha hụ na e nwere ike ịnarrow ihe a to Asari Dokubo ha ha achọ igbu ya ya aga na Channels gbapụ ha afọ ọ wụ Asari mere ka anyị mata na a kọntraktịrị ya Asari mere ka anyị mata na ọ Ebube Agụ em outfit wụ outfit e nyere ya o ji wee rụọ ọrụ ọrụ n'ala Igbo okay and eh, now from eh, activities eh, Simon Ekpa gosi anyị na Simon Ekpa was even going ege mgbe ọ ga-achọ ọ gaa mgbe ya na Nnamdị Kanụ ee mekọrọ Nnamdị Kanụ sị ka e nye ya space na redio Biafra ọ ga-adị o kwedị register as an IPOB member ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na Simon Ekpa awụghọ a registered IPOB member and eh, platform o ji kwuo okwu awụghọ redio Biafra mana due to that eh, spon e nwere ndị otu anyị na enwe ala oyi eji maka so na ihe nyere eh, Simon Ekpa boost o ji wee kwuo okwu ee o ji dịka ọ na-ereprezentị Nnamdị Kanụ mgbe m ga-ahụ Nnamdị Kanụ Nnamdị Kanụ sị ọ reprezentịghị ya ị nụ na mụnwa pụtazi na-ekwuzi nke wụ eziokwu ị ga-ahụ the attack which I don't bloody care anyị niile nwe ala Igbo and anyị agaghị anọ ọhịa ghewa anya oghe unu ere Igbo peni n'afọ dara anyị gba ụnụ nkịtị so Igbo niile ihe m chọrọ ịgwa ụnụ ugbu a wụ na anyị ga onye ọbụla enye aka tinye anya na mmiri ka anyị discover ndị nke ahụ naara ego ahụ deal with them marakwana ihe anyị na ha na-aga ee ọwa ọnụ ọgụ a na-alụ ugbu a wụ ọgụ uche and eh, anyị na-ekwu ya ka mba ụwa ndị ọzọ na-anụ ihe na-eme anyị na e nwere genocide here mana na e yuzuola ndị be anyị bunye ha arms now na December ka a nọkatara gwa anyị na enyi ndị na Gentle De Yahoo n'ọnọdụ adakọ e mere ya national broadcast na agbagbuola Angel eh, gịnị nwa the other guy ọ wụ ya ka anyị nọkatakwazi ugbu a na Gentle De Yahoo apụta na-ekwu okwu na ihe ha chọrọ ime wụ that ha chọrọ ịcreate somebody ga na-ekwu okwu na-eme vidio ka ha nwee ihe a ga-eprezentị na e nwere terọrist eh, eh, eh, grup n'ala Igbo ọkwa ihe ihe a wụ nụ ọkwa ihe ihe a wụ nụ na Gentle de Yahoo na Ngozi Orabueze na Simon Ekpa na ndị otu ya wụkwada grup e kirietara na-afọndụ ha ka e were ya nye a narrative na e nwere an armed group n'ala Igbo ọ wụkwanụ ya ndị na-amali elu sị na e nwere ndị na-alụrụ unu amị enweda amị ha na-alụ de are okay kịta na anyị na-anụ na a na-agba egbe ndị mma eji egbe ihe a na-agbakwa egbe awụ a na-agba ọsọ na-agba ọsọ agha a na-agba agha a na-alụ n'ala Igbo biko onye ọbụla makwa ihe gwanụ ndị amị ha kwa ngwongwo ha si n'ala Igbo laa ha na ọ naghị afọ ya eji enwe ya menwuru anyị until obodo dị iche iche rezu wee vigilante ndị ana m ahịa obodo ọbụla rezu own vigilante enwedela ebe ahụ a na-agba egbe a sị ndị a nọ n'ime ọhịa ka a waa n'ọhịa ọsụ niile biko nụkwụ na anụ oku ka a gawa ọhịa ndị ọsụ ihite ụkwa ka a madala ebe bọịs nwanụ nọ ọsọ ha agha litekwenụ bifo ya ha chapụtago ọsụ ihite ụkwa fuli and ihe mmanwụ na ndị na-achọ ọsụ ihite ụkwa ma ndị pg ma ndị niile aka ha nọ na ya kesi ọsụ ihite ụkwa wee onye e nyere ya etiri na soshal midia ya na-ahaịpụ agbagbuo ewu mmadụ ya sọ ndị ESN agbagbuo ọkụkọ ya sọ ndị ESN moto gbuo mmadụ ya sọ ndị ESN olee otu ị ga-esi nọdụ be gị ihe egbuo mmadụ gị gbuo ya just gị kwụ ọtọ na be gị without investigation enwe onye jide gị sọ ESN that alone should show you na a kwụrụ onye ụgwọ nke a na-akpọ ihe eh, nke a na-akpọ Ijele ebe ọbụla ọ nọ ya asịghị na ndị ESN ngwanụ kpọọnụ ndị amị kpọganụ ha ka e meenụ ndị a arrest chi jie n'abalị ndị a ga-agbaje egbe gbaje egbe gbaje egbe gbaje egbe chi hoo na-edistọbụ ndị mmadụ na-ekiriet tenshọn n'ala Igbo unu agbachi nkịtị Ọlụ zuru mee gịnị ka unu na-eme unu gwa anyị na aka unu anọdụ n'ihe na-eme litenụ ka ọ na-ekwe ma ndị Ideatọ ma ndị ọlụgọgọ ma ndị ọsụ niile ka a gbakọọ unu agbakọọ ọha ụmụ okorobịa ka a waa ọhịa ka a waa ọhịa ka a makana ebe bọis nwanụ nọ ka a waa ọhịa ka a waa ọhịa for one week si obodo ọbụla gụpụta ndị ga-aga awa ọhịa ka a gụpụta like ka a gụpụta nụ like 3000 people were ezie sekuriti obodo ọbụla bụ ihe egbe nọ n'ihu ka a ga wakanye ọhịa ka e wee bulldozer butusi ọhịa niile nọ na ndị a ka e deforest ọhịa niile ka a mara ihe na-eme na ihe a na-eme ihe a na-awụ ọta ka a chịga ga gbaa bọmbụ na Eke Ụbahaeze sị ọ wụ ndị sị ọ wụ ndị IPOB waịlụ ndị Ebube Agụ na ha bi na Eke Ụbahaeze na elewe na ihe ndị Ebubeagu na ndị army nọ ebe a kamgbe four years na-eme sọsọ ebe ahụ ka ha nọ ele ihe o ji wụzị sọsọ ebe ahụ ha nọ wụzi ebe ndị ndị unknown gunmen nwa nọ nọ the worst part wee mee ha na onye na ọbịa ndị ndị press na ọbịa ha asị ọ wụ ndị esn ka etinye anyị ụjọ n'ahụ ndị yoruba nwere opc ha ha na-eme operate esn wu a security outfit like opc anyị ama njiji ụjọ na-edi na anyị things anyị kwesịrị ichekwawa dịbịaba na ọnụ ụgba ha nwee ndị agbero ha nwee ndị OPC ọgụ daa ha nwee ndị ga-alụrụ ha ọgụ ọgụ daa ndị Igbo onye ga-alụrụ ụnụ hapụ enwena obodo pụta na-asị na ESN mere ha attack before enwena nke ị gara pụta sọ ESN ndị ewe propaganda na-ebu agba nkịtị ehe ma ndị bi Lagos ọ dịkwa ụgbọ na Joe Igbokwe Tigoluke gaa na social media lee adọmpụọla Nnamdị Kanu enwechaghị na-ekwu okwu Nnamdị Kanu ihe a na-adọzi DOS isi ndị IPOB and ndị na-alụ ọgụ a wụ ndị be anyị na m sị na ndị AVID na ndị rising sun ekwesịrị ịpụta na-agbara Nnamdị onye ego na IPOB asị ha enwere ego ha ji etake care of Nnamdị Kanu ya wụọ na m sị agbara Nnamdị Kanu onye ego ha chọ ịgba onye ego ha gba onye ego on their own bikonụ nna ha ihe m jikwa na-ama nna ha ama n'ọkwa mmiri a ọkwa maka odudu ndewo